Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Atupele Muluzi amene anakhalapo mtsogoleri wa chipani cha udf analemba pa tsamba lawo la mchezo la pa Facebook kunena kuti iyayi akuluakulu ena a mchipani chimenechi cha udf akuwakakamiza kuti apitirire kuimira chipani chimenechi pamene m'mbuyomu analengeza kuti iyayi asiya kukhala president wa chipani chimenechi afuna apange concentrate kapena kuti kuyika chidwi chawo pa nkhani zina monga za business. Lero pa Hanifa TV nakubweretserani amene akugwirizira udindo wa President wa chipani cha udf a Lilian Patel kutifotokozera zokhuza zenizeni za chipani cha udf. Kodi azayimira chipani chimenechi pa masankho a mchaka cha 2025 ndi ndani? Komanso chipanichi chikuchita motani poyang'anira masankho a mchaka cha 2025? Ine ndi Thokozani Chiwaya wa Hanifa tv. Mwina chipani cha udf nkhani za masankho a mchaka cha 2025 zikuyenda motani? Mwina chikukonzekera motani masankho a mchaka cha 2025 chipani cha udf? Ife tiri tikukonzekera kuti ku September sorry August tiri mpamene titakachita convention kuti anthu asankhe anthu amene akufuna kuwayimirira chipani.
ni, ni mipando iti imene kumeneko uh, ngati chipani imene ili hose kamene imene anthu akapikisane nawo ku, ku, ku msonkhano waukulu umenewu Ndatu- eh, anthu sanayambe kutenga manomination form ndokhulupira kuti next week tili ndi national executive committee pamene tikagwirizana kuti kodi mipando manomination form tiyamba kupereka liti but ndikukhulupirira kuti i think may yomwe tiyamba kupereka and uh, pamene titatsimikize kuti uh, ndani am- amene afuna kuyimira pakadali pano timamva anthu akuti akufuna wakuti kusimikiza mpaka alemba nomination forms lori ndikuti form yo- yosonyeza kuti kani akufuna kuyima kunena mpando muna kufuna
Ndiye posachedwa pompa a amene anakhalapo mtsogoleri wa chipani chimenechi a Atupele Muluzi analemba pa tsamba lawo la mchezo la pa Facebook kunena kuti iyayi akuluakulu ena a mchipani chanu cha udf mukuwakakamiza kuti aka, atenge mpando wa mtsogoleri wa chipani chimenechi pa makamaka kuti azayimire chipani chimenechi pa masankho a mchaka cha 2025. Nkhani imeneyi ndiyoona? Inu ndi mmodzi wa akuluakulu ku chipani cha udf.
ndinaona kuti pa newspaper ti eh, ya mchezo kuti national executive committee ana ana asimikiza Atupele akhale president wa chipani cha UDF koma ineyo ngati president wa chipani sinakhale national executive committee yokambirana zimenezozo koma anthu ali ndi ufulu ku- kunena ndi ufulu kuti mukufuna wakuti akhale president akhale wakuti ndi president kapena munthu umachita campaign umazungulira maregion koma I'm speaking on behalf of nec nec inakhala pansi kuti ndo zina aliyense
Poti atati abwera Atuperewo kuti ayimire chipani chimenechi muwalandira ngakhale abwera pambalambanda atawonetsa chidwi muwalandira ngakhale abwera pambalambanda nkunena kuti iyayi. Sitiletsa munthu kuyima wina aliyense even inuyo mungakhoza kuyima sitiletsa munthu pokhapokha kuti azikhala kuti munthu mmene imakhalira constitution munthu wamisala sangayime Eh? ukakhala munthu amene sunakwane zaka sunga- sunga- koma otherwise wina aliyense sei. as long as ndi mu- munthu wa udf ndipo ah, pa- pano mwanena kale kuti chisankho m- aliyense ali ndi mwayi o- o- ozapikisana nawo ku- ku- ku ms- ku msonkhano umene wa chipani chachikulu msonkhano waukulu wa chipani chimene cha udf eh, mwina tikamayang'ana chisogolo m- nkhani ya chisankho cha mchaka cha 2025 nkhani ya migwirizano

tikutanganidwa kuti tikonze chipani ti- ti- ti- tikabwerera pang'ono kumbu- kubwerera pambuyo pang'ono nkhani ya atupere muluzi eh, mu- inu ndi mmodzi mwa anthu amene munapezekapo msonkhano wina umene unachitika ku mangochi eh, munali pamenepo ku- kunena kuti iyayi ngati iwo ali ndi kuthekera kuti akhoza kubwera ku chipani eh, muwalandira Mm, ndikukhulupirira kuti mukukumbukira bwino lomwe msonkhano umenewo e, panapezeka kuti ndithu panali ma pressure group amalemba ndithu mmapostala kumapezeka mma social media kumanena kuti friends of atupere muluzi e, nkhani ya atupere muluzi ngati chipani tiuzeni zoona zenizeni atupere sanasiye chipanitu chichita mekli atupere pomasiya mpando kundisiyira ine sanatuluke mchipani kuti nda- ndachoka mchipani ayi ndiye atupere or wina aliyense tisango- tisangochita focus that wina aliyense angakhoza kuyimira mpando wina uliwonse atakuufuna
ena akho- Komanso ali ku- a genuine member of, of, of UDF. ti- ti- inu simukuona kuti mu- ku- ku- ku- ku- kukakamiza atupere kuti ayimirebe chipani chimenechi eh, tikayang'anira momwe mwayendera mbuyomu zikhoza mwina ku- ku- ku- kutayitsa molalo chifukwa mwina mbuyomu tikaona masankho omwe anachitikira mbuyomu atayimira chisankho chimene chipani chimenechi sizinachite bwino

ikhalabe ililimo ngati mungakumbukire ife tinawina zaka zonse timawina 1994 tinawina 1999 tinawina 2004 tinawina koma nthawi imene president anali- eh, amene tinamvotera ife anapanga chipani china cha dpp Eh, kuyambira pamenepo pamene zi- zi- zi- chipani chinayamba ku- kuvuta ndi pa- pali zifukwa zake yeah. enanso uh, tikabwera mphali ngati inu chipani chosusa boma akuti dziko muno zinthu sizikuyenda mwina chifukwa chakuti ngati inu zipani zosusa boma eh, mukukanika kuwunikira boma ah, limene lili pa- pakadali pano la tonse alliance inu ngati president wa udf pakadali pano O- honorable mutu- mu- mutiuza motani A- ah tikuyesesa na- tikabwera ku parliament tikakhala si- timayankhula timayankhula ngati sakufuna kumva kutoke kuya anthu pakuposia mu timayankhula nkuperekanso kuti tikadapanga mwakuti Eh, ndi ufulu kuti boma litimvere komanso lili ndi ufulu boma kukana osati kuti timangokhala phi osayankhula chilichonse ayi muziyang'ana kuti ndi momwe tikuti timagwira ntchito mu parliament angakhale kuti ma mp ten okha

ya ndiye pali kudyetsa ndi mabanzi kaya amene amadya awo ife sitikuwaziwa momwe zilili pakadali pano zinthu mdziko muno ndi zosabisa sizikuyenda bwino amalawi akudandaula tikayenda m'mizimu ife ngati atolankhani tili ndi ma programs athu amene timacheza nawo anthu akudandaula inu zimenezi mukamamva kumati iyayi mukuyimira anthu mumamva bwanji chipani cha udf
ya ife tikuyenda ngati mp nanenso ndine mp timadandaula e chimanga chavuta kuli njala kuli chakuti kuli chakuti e ujeni uh, ujeni uh, uh, freddy uya- uja wa- waononga mabridge waononga nyumba pa- pose muno sitingagwire tikuzigwira ntchito mwakuti mwakuti koma sizikuyenda kunena zoona chifukwa choti anachita promise kuti apasa six months chimanga

Pamene tikupita kumapeto, anthu ena akumanena kuti ayi chipani cha udf chinatha, chipani cha udf chikumatha ndithu week, mwezi, masabata ndithu osaona angakhale msonkhano wa chipani cha udf. A Malawi muwauza zotani? Mukuchita motani pa ground? Mukuona zinthu ndikuuzeni kanthu kamodzi. Ngati mukuona anthu akuzungulira zungulira misonkhano, nkumaona kumachita madansi, kumachita chani, kuma- kumati kuti anthu amenewa azalowa mboma kuona zimene mumaonazo izo ndi zina koma underground ife tikupanga zinthu zambiri misonkhano tikupanga tikupanga misonkhano tikadandaula osati nda- ndalama kulibe iyayi tikupangatu misonkhano ife si misonkhano yoyerekedwa echani izo sitikupanga ife koma tikupanga misonkhano and tiyambaso misonkhano yemiyapaudu pa ngati rali koma mmidzimu maregion madistrict tikupanga misonkhano mamp tikupanga misonkhano
pamene tikupita kumapeto tis- titsirize motere honorable kukufunsani inu kuti mukapikisana nawo pa udindo uliwonse ku chipani kodi inu anakugwiris- anakugwirisirani udindo ana mpando uli aliwonse ineyo tinayamba kalekale nda bakili muluzi tagwira ntchito mchipani tasiyira ena kuti azigwira ntchito basi ine sindikapikisana koma ump ndikapikisana pakhomo ngati atatikonde azandisupoterazi iyaya sasa mkaka wina izimuona koma kuti ku ku convention ndikayimira china chilichonse tinagwira ntchito tasiyira anyamata kuti apitirize Uh, Honorable Dosi muzakumbukira motani Honorable? I think ku udf of course ndizakumbukira kuti anali munthu wamtendere samafuna kukangana ndi wina aliyense koma anali munthu amene amachikonda amakonda dziko lawo dziko la malawi nde komanso ku udf ko anali mp wathu

amachikondera chipani sanali kuti chichitika kupita uku ndi uku komanso anali munthu wokhulupirika kwambiri Yes, i think ndimene ndinganenere mzimu wawo uwuse mumtendere mwakambapo kuti ayi a- anathandizira chipani mzinthu zosiyanasiyana mwina a, ngati chipani e, iwowonso nthawi imeneyo mwina amakonda za sports ngati chipani a, achinyamata amene mwina tikhoza kumanena kuti ndi atsogoleri ammawa amene akhoza kuthandizira chipani chathu cha udf achite motani mwina atengerepo maphunziro otani kwenikweni e, kuchokera ku, ku, ku, kwa malemu adosi Eh, choyamba a- a- a- a- azikonda dziko lawo tikati kukonda dziko lawo asamangochita zinthu zoti kusambula dziko lawo kunja kapena kumanena azikhala kuti mchizungu umati positive ande tizitero komanso ukalowa chipani uzikhala wokhulupirika kuchipaniko uzipirira zinthu zosiyanasiyana Eh, komanso pamene anali mp atumikira kwawo kwambiri tikumbukira ntchito Eh, ndili nduna yazimayi inapita kutchalitchi kwawo nkukasiya chigayo ndi zina zina nde ama- amakonda anthu akwawo nde ti- i think zimene tingaphunzire makamaka any- anyamata amene akufuna kuyamba ndale azikhulupirika one komanso dziko lawo azilikonda komanso ngati akufuna kukhala mp ache zimene azayimirira bwinobwino anthu kuti basi lero kulowa chipani china kuti kulowa chipani iye ayini amene akufunikira kwambiri ndi anthu achi- anthu awo amene akuayimira
mwakambapo kuti iyayi anali munthu wozipereka ah, makamaka kutumikira anthu awo makamaka amene akuwayimirira mwina ah, kuzipereka kwa anthu mu- kapena mp kutumikira anthu ake kwenikweni zimathandizira bwanji chipani
zimathandiza kwambiri nanga si tikamalumbira tima- ndi- timanena kuti tizatumikira anthu representation nde imene imachita number one kuti kutumikira anthu a- anthu Eh? nde tizipezekapezeka mwampita unjeni kutumikira chizungulira representation komanso kutumikira dziko
ndi mmene tamalizira kucheza ndi mtsogoleri wa chipani cha udf pakadali pano amene akugwirizira udindowu a lilian patel ine mthokozani chiwaya wa hanifa tv